Фӏэхъус гуапэ фызох цӏыкӏухэм нарт хъыбархэр жыхуиӏэ нэтыным псори фыкъызогъэблагъэ. Дэ нобэ дыщохьэщӏэ Аргудан къуажэ дэт еплӏанэ сабий садым. Мыхэр сытым хуэдэу ӏущыцэ, сытым хуэдэу губзыгъэ, жысӏэри, сыкъекӏуэлӏащ. Фӏэхъус ядох, цӏыкӏухэ, иӏэт, телевизорым къывэплъхэм. Фӏэхъус фыдох. Сэ сыхуейщ къэсщӏэну, нарт хъыбархэм щыщу хэт сымэ къеджа. Сыт хуэдэ лӏыхъужьхэр фцӏыхурэ? Иӏэт, жыӏэт, Юнус. Сосрыкъуэ, Батэрэз, Ашэмэз, Сэтэней гуащэ, Лъэпщ. Емынэжь боцӏыху, Иныжьыр боцӏыху, ара? Сэ сызэрыщыгъуазэмкӏэ Сосрыкъуэ теухуауэ усэ фощӏэ ара? Хэт къызжиӏэн? Хэт усэ зыщӏэр Сосрыкъуэ теухуауэ? Дамир. Дамир ара? Еуэт жыӏэт.
Сосрыкъуэ нартхэм зэгуэр мафӏэ къытхуихьыжащ. Къопс ноби дыгъэ дахэу уафэ къащхъуэм зыщеӏэт къыжьэхыхьэ пшэ утхъуахэм я бзий нэхухэр япхолъэт. Сыту фӏыӏуэу жыпӏа адэкӏэ! Сэ сыадыгэщ гукӏи псэкӏи, Аргудан къуажэм сыщалъхуа. Сэ си адыгэбзэр зым пэзмыщӏу, Бзэ псом нэхъ дахэу сфӏэщӏа пщэдджыжьым жьыуэ сыкъотэджри, нэхъ Ӏуащхьэмахуэм сыноплъыж. Сэ сыадыгэщ, си лъым хэту сригушхуэну сыпсэуху.
Флъагъуа? Езым и адыгэбзэкӏэ псалъэу, и бзэкӏэ усэ, хъуэхъухэри ищӏэу, Тембулэт. Сэлим, Тембулэт, Дамир, Юнус, Фэ нарт лӏыхъужьхэм щыщу Сосрыкъуэ сымэ фоцӏыху, Бэдынокъуэ сымэ фоцӏыхур, Ашэмэз. Лъэпщ, къэфщӏэжа? Хэт хъуну Лъэпщ, Юнус? Гъукӏэ дадэ ара? Нтӏэ. Сытыт абы ищӏыр? Джатэ. Джатэ ещӏ. Итӏанэ сытыт ищӏыр? Къамэ ещӏ ара? Къамэ. Ыхьы.
Итӏанэ мыдэкӏэ Нарт лӏыхъужьхэм щыщу пщащэхэм щыщу хэт фцӏыхур? Сэтэней гуащэ?
Итӏанэ ӏущыцэ цӏыкӏуу хэтыт хэтыр? Мэлычыпхъу. Ага, Мэлычыпхъу фоцӏыху. Нобэ сэ сыкъыфхуеджэну мис мы тхылъыр къыфхуэсхьащ. Мыбы нартхэм теухуауэ хъыбархэр итщ. Нобэ сэ фэзгъэцӏыхунущ нарт лӏыхъужьхэм щыщу Уэзырмэс. Хэт хъуну Уэзырмэс? Хахуэу пӏэрэ? Нарт лӏыхъужьхэм щыщу хьэмэрэ къэрабгъу пӏэрэ? Шынэ къэрабгъу пӏэрэ? Къэтщӏэн иджыпсту, къэтщӏэн. Дэ. Дыкъодаӏуэ псори. Уэзырмэс нарт нэхъыжьхэм ящыщт. Зи къуэри гъуазэ Пызыгъэшт, нарт лӏыхъужьхэм яхэтуи къэхъуат жи, езым и ныбжьэгъу цӏыкӏухэм щадэджэгукӏэ сыт щыгъуи ятекӏуэрт. Уэзырмэс зэрыцӏыкӏу лъандэрэ псоми ӏулыдж къащӏырт жи. Сыт ӏулыдж жиӏэмэ, псори мор зэрытекӏуэм щхьа яфӏэфӏтэкъым, хуейтэкъым зыхагъэхьэну. Дыздоджэгури, Уэ укъыттокӏуэ жаӏэри арат къыхужаӏэр. Зэгуэрым и ныбжьэгъухэм ядэджэгуу Уэзырмэс илъэгъуащ Нарт къуажэм дэс цӏыхухэр зы лъэныкъуэкӏэ псори шхын зэмылӏэужьыгъуэ куэд яӏыгъыу зэрыкӏуэхэр. Шхынхэр яӏыгъыу зы щӏыпӏэкӏэ кӏуэрт нартхэр. Зым мэл ишэрт. Адрейм лы гъэгъуа, ещанэм фадэ иту кхъуэщын яхьхэрт. Псом хуэмыдэу Уэзырмэс нэхъ игъэщӏэгъуащ зы фыз тхьэмыщкӏэ гуэрым фалъэм илъу шхын зэрихьыр. Езым ямыӏэу зы щӏыпӏэ ехь иджы шхыныр. А фызыжьым и ужь иту и бын цӏыкӏухэр, Нанэ, домэжалӏэ, кхъыӏэ, тӏэкӏу къыдэт, жаӏэурэ яужь итт. Мо фызыжьым. Сабийхэр гъы щхьэкӏэ фызым зыри къаримытурэ нарт псори здэкӏуэ лъэныкъуэмкӏэ кӏуэрт. Ар Уэзырмэс щилъагъум хуабжьу игъэщӏэгъуащ. Джэгунри щыгъупщэжри, Уэзырмэс а цӏыху ӏувымкӏэ кӏуащ. Щӏоупщӏэ, Дэнэ мыхэр здэфхьыр жи, мы шхынхэр? Сыт щӏэфхьыр, жи? Псоми къыжраӏэ. Пэкъуэ дей нартхэм тыгъэ дохь, жаӏэри. Хэт хъуну иджы Пэкъуэр? Девгъэплъыт, а псалъэхэм Уэзырмэс и гур икъутащ. Абы джэгуныр къигъанэри зыкъомрэ гупсысащ. Зекӏуэ къикӏыжа нэужькӏэ зыщагъэпсэху зэманым нартхэм джэгу ящӏырт. А джэгухэм нартхэм я бын цӏыкӏухэри щызэхуэсырт къызэдэжэнкӏэ, зэбэнынкӏэ, кӏэнджэгункӏэ, мывэдзынкӏэ зэныкъуэкъун папщӏэ. Япэм джэгукӏэ зэмылӏэужьыгъуэхэр щыӏэу щытащи, ахэр фэ фщӏэну сыхуейура, кӏэнджэгу, мывэдзынкӏэ? Мис ахэр иджы дыкъыщыкӏуэкӏэ сэ фэзгъэлъэгъуну, дызэгурыӏуа? Дыздэджэгуну? Пыӏэзэфӏэхь фыздэджэгуаӏэ зей? Пыӏэзэфӏэхь. Фыгъэ. Фыкъыздэджэгуну сыкъыщыкӏуэкӏэ? Сэ ӏэджэрэ сджэгуа. Сэри. Лӏо пӏэрэ Уэзырмэс ищӏэныр? А джэгухэм жи цӏыкӏу псоми япэ иту Уэзырмэсыр сыт щыгъуи ялъагъурти, ар зэрыщымыӏэм занщӏэу нартхэм гу лъатащ. А джэгум кӏуаӏым а махуэм Уэзырмэс. Уэзырмэс деж ягъакӏуэу къыщыщӏамкӏэ щыщӏэупщӏэхэм пхуэдэ жэуап къаритащ. Сэ ӏэпкълъэпкъ уз зыри збгъэдэлъкъым, сымаджэу арауэ пӏэрэ жари щӏэупщӏати. Ауэ согъэщӏагъуэ, нарт лӏыхъужьхэм а жэз жьакӏэ Пэкъуэ къэрабгъэжьым тхьэ гуэру ябжу тыгъэ зэрыратыр, жи. Иджы нартхэм Пэкъуэ жари. Яӏэт, яхэтт абым. Абы сэ сыкъулейщ, сэ псори си ӏэмыщӏэ илъщ, фэ фысхуэпщылӏын хуейщ, жери нартхэм къахуигъэувауэ, хэти мэл хуешэ, хэти шхын иӏэхьэм щыщ хуешэ, хэти гуэдз ешэ, хэти нартыху ешэ. Арати, ар идэӏым Уэзырмэс, фэ сыт жи фэ къэвлэжьыр абы щӏефтын хуейр жи, фэ езыхэр фымэжалӏэу, пэжыӏэ Салим? Нтӏэ. Арати, Уэзырмэс мыпхуэдэу жеӏэ. Сэ сынарт щауэкъым, а къэрабгъэжьэ жэз жьакӏэ Пэкъуэ и щхьэр пызмыупщӏмэ жи. Сэ абы сытекӏуэнщи, фэ хуит фысщӏыжынщ жи. Къывгурыӏуа? Хуэщӏэну пӏэрэ Уэзырмэс? Фэ дауэ феплърэ? Уэ пхуэщӏэнура? Мхм. Нартхэм хуэфащэ пщӏэ хуащӏакъым абы и псалъэм ахэр зэрыгупсысыр, Уэзырмэс и гурылъыр Пэкъуэ къищӏэмэ къатрилъхьэну бэлыхьырат, жи. Уэзырмэс и анэм деж къокӏуэжри, жреӏэ. Ди анэ, жи. Сэ быдэу мурад сщӏащ Пэкъуэ щхьэкӏэ си гурылъхэр згъэзэщӏэну, ар къэзбгъэгъэнэнуи къызжумыӏэу нэхъыфӏщ, чэнджэщ къызэт, си мурад псори дауэ гъэзэщӏа хъунуми, сэ сиӏэкъым шы, жи, ӏэщэ сиӏэкъым. Джатэ хуейщ, шы хуейщ. Шы зищӏысыр фщӏэӏэ? Нтӏэ. Нтӏэ. Нтӏэ. Шы дахэ. Адыгэм пщӏэшхуэ хуищӏу щыта шым. Унагъуэ къэс, мис апхуэдэ шы ягъэхъуу, шы дахэхьэр яӏэу, мис щӏалэ цӏыкӏухэр ин хъуа нэужькӏэ, къыдэкӏуэтея нэужькӏэ, я дехэм, я анэм, я адэм тыгъэ къыхуищӏырт. Шы. Адэкӏэ Уэзырмэс щӏыунэм шыпэхур къыщӏишащ, уанэр трилъхьэри, щӏопскӏэ япэм Уэзырмэс щеуэм шыпэхур уафэгум ихьащ. Уафэм дэлъэтея шыр. Феплъыт абы и гъэщӏэгъуэнагъым. Уафэгум и шыр щигъэджэгущ, къыщигъэджэгури цӏыхухэм Пэкъуэ дей тыгъэр зэрыхуахь гъуэгумкӏэ игъэзащ, жи. А гъуэгум тетӏысхьэри блэкӏхэм Пэкъуэ дей яхь псори Уэзырмэс къаӏихыурэ къуажэхэм къаригъэхьэжащ, жи. Шхынхэр къаӏэрихыжщ псори къуажэм дригъэхьэжа. Сэ Пэкъуэ сызыхимыщӏэмэ, зезгъэцӏыхункъэ жиӏэщ Уэзырмэси, Пэкъуэ дей кӏуэну ежьащ. Унэм бгъэдохьэри, Пэкъуэ къыщӏишыну Уэзырмэс макъ шынагъуэкӏэ маджэ. Сыт хуэдэу пӏэрэ? Ей, тхьэ пэлъытэу ябж ажэ жьакӏэжь Пэкъуэ, лӏыгъэ уиӏэмэ къыщӏэкӏ, жери. Фэ лӏэут фщӏэныр. Фэри арат жефӏэныр. Месыр, лӏыгъэ уиӏэмэ къыщӏэкӏ, жи. Ар Пэкъуэ щызэхихэм сымаджэ нэпцӏ зищӏри, зэрысымаджэр Уэзырмэс къыжраӏыну унафэ ищӏащ. Сысымаджэщ, сыныщӏэкӏынукъым, жиӏэри къыщӏэкӏакъым. Ар сымаджэми сэ сыузыншэ къабзэщ, унэм занщӏэу щӏыхьэри, Пэкъуэ фӏэхъус ирихащ. Пэкъуэ, уи махуэ фӏыуэ, жи. Гъуэгу мыгъуэм уежьэ къритащ адрейм жэуап. А псалъэхэр щызэхихым Уэзырмэс и мыуэщхъум еӏащ Пэкъуэ и щхьэр пиупщӏыну. Феплъыт Пэкъуэ и щхьэр пиупщӏыну, къигъэгубжьат, цӏэ къысхуэбупсащ. Уэ цӏыхухэр богъэлӏыщӏэ жиӏэри. Пэкъуэ къыщылъэтри лӏо ищӏар. Уэзырмэс къимыгъуэту щӏым зэрызыщимыгъэпщкӏуфынур Пэкъуэ щилъагъум, дэнэ здэкӏуар? Уафэм дэлъэтея, дэкӏуея уафэм. Сэ щӏым Уэзырмэс сыкъыщигъуэтынущ жиӏэри. Пэкъуэ тхьэуэ щытти абы нартхэм губгъэн яхуищӏати къэгубжьри уэшхыр иубыдащ. Уэшхыр къригъэшхкъым. Лӏо уэшхыр къемышхым къэхъунур? Шхын дгъуэтынукъым. Гъавэ дгъуэтынукъым. Мис, шыхэм едгъэшхыни дгъуэтынукъым. Ди ӏэщхэм. Пэжӏэ, дэри тшхын дгъуэтынукъым. Нтӏэ, а дэ тшхыхэр псори къызытетхыр? Щӏыра? А щӏым уэшхыр хоткӏуэ, дыгъэ къопсыжри, щӏыр зыхуей псори иригъэгъуэтыр. А уэшх ӏеищэкъым.
Нтӏэ, кӏэртӏофхэр ину, нартыхухэр куэду пэжыр? Сыт фи хадэм щывгъэкӏхэр фэ?

Кхъуз.
Кхъужь. Дэ демкӏэ кхъужьщ.
Уэшх къемышхыу. Къэкӏыгъэ цӏыкӏухэм ди гъавэхэм уэшх ямыгъуэту лӏоуэ пӏэрэ къэхъунур? Ар идэну Уэзырмэс? Хьэуэ, идэнукъым. Ауэ Хьэрэмэ ӏуащхьэ, жери, нартхэм зы лъагапӏэ яӏэщ. Фэ фцӏыхурэ? Фэ фиӏэ джабэ лъагапӏэ? Джабэшху, инышхуэ фиӏэ? Мис апхуэдэм дей къытеувауэ цӏыхухэр.
Фи де хадэм фиӏэу ара? Бгъэуэ хуэдэу. Нтӏэ. Арати, месыр, цӏыхухэр къыпхудоплъей, жи, къолъэӏу, жи, Уэшх къригъэшхыжамэ арат, жаӏэри, мэлъаӏуэ жери жреӏэ. Уэзырмэс сыт жиӏэми Пэкъуэ зигъэхъейртэкъым, жи щымыхъужым Уэзырмэс жиӏащ, Мес, еплъыхыт. Нартхэм тыгъэ къыпхуахьауэ Хьэрэмэ ӏуащхьэ тетщи, тыгъэр къыпхуаши. Къеӏых а тыгъэхэр, Пэкъуэ, жери. Пэкъуэ зэрызэхихыу шхын къыхуахьауэ къеплъыхщ мис а ӏуащхьэм де тетуи, Лӏо фи гугъэрэ Уэзырмэс ищӏар? И джатэр кърихри, Лӏо ищӏар? Игъэлӏа?
Нтӏэ, и щхьэр пиупщӏа?
Нтӏэ, пиупщӏа.
Пэкъуэ мыпхуэдэу къеплъыхри, къигъапцӏэри пиупщӏа. Абы иужькӏэ уэшх тхьэмахуиблкӏэ къешхащ, жи. Щӏым бэвагъыр къыхыхьэжащ, гъавэр бэву къызэщӏэтэджэжащ. Жыгхэми пхъэщхьэмыщхьэ къапыкӏэжащ, мыӏэрысэхэр, кхъужьхэр, мамкъутхэр, ӏэщхэр бэгъуэнтэкъэ? Уэзырмэс и лӏыгъэм щхьэкӏэ псоми фӏыуэ ялъагъу хъуащ, жи. Арати, Нарт Хасэм хашащ лӏыпӏэ иувэм нартхэм хуэдэу увыну, Хасэм хэсхэр псори хуэхъуэхъуащ, жи. Нтӏэ, цӏыкӏухэ, нобэ ди нэтыныр и кӏэм нэсащ. Къыдэплъа, къыдэдэӏуа дэтхэнэ зыми фӏэхъус фыдохыж.